ma ihe kwesịrị ụmụ otu anyị bịara na be m kịta na-agbata afa ọrụ mmiri na ọrụ mmiri ga-ekwesị m ịrụ oge gịnị butekwa na ọrụ mmiri a dibịa m ga-arụ oge mgbe gị na ndị otu gị na-adịrọ n'otu ọ bụrụ na m ka agbata ya n'afa m asị agbatana m because agafego m steji ahụ iyi onye ma anaghị eri ya ya ma abịagwo kịta na ma na iyi a ebe a na-adị ogbu ma m amaghị egwu mmiri ihe na-ego ebe a dị ogbu mana ọ bụrụ na m amaghị ya m bịa mejere n'ebe ahụ dị ogbu na ọ ya bụ iyi onye na-amaghị ife na-eri ya ma nke onye ma anaghị eri ya otu a na mma agwa ihe ndị n'ụwa o siri ike mụ nwaanyị nwee spiritual problem kịta so ma ọ bụrụ ma ma ọ bụrụ m ma ga abụ na mụ bịa na be dibia ya gbata m afa na nsogbu m wụ ndị mmiri na a ga-alụ m ọrụ mmiri dibia m alụkwa m ọrụ mmiri ọ mụ na-ekwu ọkwa ndị otu m ndị mụ na ha dị n'otu ndị mụ na ha dị n'otu dibia m alụkwa ya ha okay ọ m bịa kịta na mụ na nne m na-ese okwu mụ na nna m na-ese okwu ọ dịa gị ịbịa dozie mụ na nne m okwu na ụka bịa mụ na okay ị maragwo na mụ na nne m na nna m na-ese okwu ya bụ esemokwu kpụ ọkụ n'ọnụ na achụpụgo m n'ụlọ ọ gị ka ọ dịara ịbịa dozie mụ na nne m na nna m ọ mụ ka ọ dịara but you can only come in a situation by which mụ nwa enwenwurọ ike ije kpe ndo ije kpe mgbaghalụ yọọ mgbaghalụ ije mara gudo nne m gudo nna m sekpuru ha dasara ha ka nwa kwaa arịrị ha m ga-ejiga nwee mwute wee gbaghara m ọkwa ya ọ bụrụ na m enweghị ike imenwu ya that's the point you need a second party mana situation by which m maragwo na esemokwu dị mụ na nne m na nna m mụ wee chọọ udo ọkwa m ejekwu nne na nna m jee merụ ha ka nwa mmerụ ebe a mụ na ha osi ogologo agwọ na ụzọ moto na-esi ogologo ee otu ahụ ka ọ dị n'ije mụ na ndị otu m mụ wee bịa na be dibia gbasịa m afa sị na ndị mmiri ihe si na mmiri na-emebiri m ife mmiri ọkwa nke a m maara ha akwanụ m ngwongwo ejebe m na mmiri m ruru ụbọsị izizi kpesịa m lọta ife na-ebe ka na-ebe ejebe m nke ụbọsị abụọ m jesịa ihe na-ebe ka na-ebe ejebe m nke ịtọ m jesịa ihe na-ebe m bata nke ịnọ m agwa ha na ọkwa na-esiri ehe anya ọnụ na anọ na ọ gwara ebe m na-eje unu na-egbu m gbuo unu unu na-eburu m buru m n'ụwa anọzi m ndụ eme gịnị anọ m ndụ eme gịnị unu na-eburu m ebu apa m sị na gị na-apalụ ya apa na gị palụ ya anọ m ndụ eme gịnị kedu ihe dị ife nka ọ kwa eji m ọkụkọ bịa ụbọsị izizi nnoju nwa ewu bịa ozugbo sị ya akpụ m ebunu bịa tata mana ị ma na it is easier said than eh, done mana echerọ m na o nwere onye ga-emenwuru ụdịrị ife a na na-ekwu kịta na emechasị na-eso mmụọ dị ka gị na mmụọ dị ka onye iwe ka mmụọ dị ka onye iro gị o nweghị onye ga-emesi ụdịrị ife a na-ekwu Chidimma Ohalu ga-edere ya anyị bụ ndị hụrụ chi anyị anyị bụ ndị hụrụ ụwa anyị kedu mba anyị gbabendara Chidimma ji wedere anyị ihe niile sitere na gịnị n'obi mana gịnị bụzi ọrụ dibe na oke dibe n'ebe ị nọ mme na ọ bụrụ na ọwa n'afa otu a na ọwa n'afa na-asị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu dibe malite bill gị 200,000 400,000 and ị ga-akwụlili ya ị ma dịrịzi ị ga-eji gị akwụ ya ọ gị dozie ya agwụ ọ gị na-enye ya ebunu ọ na-enye agwụ ya ụmụaka ọ mụrụ ọ gị na-enye ha nri ka ị na-aghọtabe ife anyị na-asị ebe onye bi ka ọ na-awachi ebe onye na-alụ ka ọ na-eri dibe ga-akwa gị agasị na mmiri pụta ọ sị gị na gị chọrọ 200 naira ọ ka o si kwesị ọ na-awụ onye rụcha gọọmenti ọrụ pụọ jee yọwa gọọmenti na ọ kwụna ya salari ebe onye bi ka ọ na-awachi dibe rụọ gị ọrụ ọ naa gị ụgwọ ọrụ ee ọ naa gị ụgwọ ọrụ o nwebe mmụọ gwara anyị sị anyị na gị ga-eje chụọrọ mmadụ aja na gị lọta bịa gbaa ya bụ mmụọ ụgwọ ka ya kwụọ gị ya anyị ma na ụgwọ ọrụ dị mmụọ n'aka ee mana mara amara na ebe onye bi ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-awachi mme na onye rụọ n'anwụ o jee rie na ndo gịnị ka ị na-erizi na ndo ahụ ọ wụ ụgwọ ọrụ sitere n'ihe ahụ ị lụ na anwụ ọ ya ka ị ga-eji galabagara alụ na ndo so na otu a na anyị nọ ka anyị bụ dibe na-agba mbọ ka ụwa dịrị gị na mma ka anyị na-enwetakwa ife n'aka gị mme ndị igbo ji tụ ilu sị na ọ na-abụ e nyejuo dibe afọ ọ banye n'ajọ ọfịa jee kpa mgbọrọgwụ ọ ife a dibe nwetara gị n'aka ka ị na-ege ntị na-aghọta maka mgbe ndị ofeke ga-anụ ha asị ya ndị dibe na-achaji overdose dibe na ndị dibe nọ kịta are scammers ọ dị kemgbe ụwa ọ ya bụ ife dibe natara gị n'aka bụ ife ọ ga-abụ ya rute n'iru aja ahụ a na-anwụ anwụ sị ka nwụọ akụ na-esi gị n'obi ike ọ na-agọ ọfọ o were mkpụrụ obi ya na-agọ ọfọ mgbe nke ị ga-eji ga ama na ọnụ dibe ka ọ na-atọ na ọ na-abụ ochie dibe gbaa aja dịka wee nye ndị mmụọ n'aka ọ mgbe obi dị ya mma n'ụnọ ọ mgbe dibịa da dibịa sị gị na ọrụ mmiri gị na ọkwa 45,000 ka a ga-eji ga go ngwongwo wee 45,000 nye ya so ire n'anya ka o soro gị jere na mmiri ruo na mmiri o buru okwu na ụka gị n'isi ụdaize bu ya n'isi mana i ruo na dibe na mmiri hụ ọnwa na aja mmiri ọ ga-arịdacha ka anyị ji ya chụọ ị jụọ ego one ka a kwụrụ m akwara m so ha na mmiri m edina na mmiri ebe a na-achụ ya m na-alata m na-abanye moto m bata moto m jecha mmiri nata ebe a ekugodo mmiri je sagodo moto m iche ị mara na ụmụaka na be m na-ata ahụ maka otu nke m na-eji ga abanye n'ime moto ọ gbasakwara m ma natara na be m ọ gbasakwara m ọ gbasara m mana karịrị adị na-edi ha anyị a njeme na welere efemedetis ya ụmụaka ji echegodonu ka onye ji ten naira ebe a ji echọ ten naira wee ji egote m klin n'ọrụ afọ eji etalụ mmadụ ọ ya mere anyị ji anata ego ahụ anyị na-anata i ruzi ebe ahụ ihe na ihe ọrụ ị hụ na i die ya jisie ya ike ihe na ihe ọrụ i kwudoro ebe ahụ i busie ike kwudosie ike na obi ama mapụ gị amapụ ị mara na onye ị na-egboro ọgụ a na o nwere ihe i nweta n'aka ya i ji egboro ya ọgụ a hapụgasịa nke Thanksgiving Thanksgiving is a must Thanksgiving is a must ọ bụrụ na i kene mmụọ gbapụta gị mgbe ị nọ na mkpa ọ wụ dibe na-agba ụgwọ nwa m ga-abịakwa bịa gbaa gị ụgwọ o nwere nwanne m nwaanyị o nwere ndị ikwu m ka gbara ụgwọ tata o nwere ndị ikwu m ka gbara ụgwọ tata tata sị na m kwusi ike tata ka m kpọrọ nwanne mpa m gbaa ya ụgwọ sị ya onye dị otu onye dị otu a m kpọtara nwa ya m wee bịa kpọrọ nwa ya nwaanyị gwọchaa ala ala nyere ya elu otu na ọgbanje ya for many years ya agba ọtọ unu kụọ ya ịga ụbọsị ndị a na be ya bụ unu ịga ka e ji otu a kụchie ya manye ya na na edise ihe na ife a ife a na-etinye n'ụlọ mgbe ochie protector protector a na-etinye otu a kụọ ya ịga n'aka ma- manye ya ebe ahụ m abịa sị unu release ya nwatakịrị gawa na oke unu na-aga mana hapụgara nwatakịrị ka ọ na-aka aka ya kpọrọ nwa a kpaye m n'aka akwụnụ si ara na ahịa ee kpọrọ nwa a kpaye m n'aka kọpụ na ya ga akọpụ ya ga m akpọ ya nata ọnịcha bịa gwọcha ya ya nata gịnị mere gị bụ nne ya enweghị ike iji bịa kene m makwana nke na-ekene nke na-ekene ife m gwọ ya ala nwata m mere deliverance four nights and four days ya wụrụ nga n'obodo oyibo how many days ka ọkwa eight days four days and four nights ọkwa n'obodo oyibo ọkwa eight days ka ọ nọrọ na be m mụ nye ya nri ụtụtụ nye ya nri abalị ka o kuru nwa oku n'aka ọ na-enye ala m gwọcha ya ya dị mma tata gị bụ nne ya ị kpọnwughị m kene m ekene ruo ma tata ma jụọ nwanne mpa m asị ya ihe ahụ how many months nwa ahụ bịasị na be m na kemgbe ahụ akụgo ịga n'aka again mba ebee ka ọ nọ kịta ma o nwezi ife na-emezi ya ọ nọzi na-ejegharị gị bụ nne ya ekenenwughị m ọ bụkwanụ ụgwọ ka unu kwụrụ m ọ bụ one naira ka akwụrụ m asị nekwa ụgwọ akwụrụ m dibịa n'ụlọ ka a sị na ọ naghị aga anya sị na dibịa ụlọ anaghị aga anya ọ na-akwụkwụ mana ekene ịma na ọ bụ ụgwọ ka mgbada atị ịma na ọ bụ ụgwọ ịma na mmụọ na-eri asaa nye isii ọ na-ana esi na ụmụ agbara ụgwọ ahụ gịnị mekwa na ejibu ụgwọ ahụ anyị na-anata ọrụ mmiri ụnyaahụ anyị na-anata ọrụ mmiri ụnyaahụ kwudo nwatakịrị a n'ezi ebe a because ọ nọzi obodo a kịta na-ejegharịzi o nwezi ihe na-emezi ya nwaanyị onye ikwu m ka m na-agwa gị now ịma na onye mmụọ na-eso gbara ụgwọ otu ahụ ka mmụọ si akwụ ụgwọ maka na ebe ọ bụ na nwatakịrị ahụ adịgo mma nne ya na nna ya na ndị ikwu na ibe na ndị be di ya aconfirmgo na ọ dịgo mma ihe fọdụziere anyị bụ ndị rụrụ ọgwụ ahụ 4 night ma ihe 4 midnight

mmụọ na-eri asaa i nye ya isii ọ naghị anara ya ịghọta ihe mere m ji ekwu ya o nwe ihe na-ata m na-ekwu ọrụ mmiri ka anyị nọ na ya wee ka na-ekwukwa okwu ndị mmiri wee mata atụ a iwu abụrọ na ọ dibịa ga-alụ gị ọrụ mmiri mana sọsọ ihe ga-ebutezi dibịa iji lụọ gị ọrụ mmiri bụ mgbe ị na-amaghị ihe ị kwesịrị ịma mgbe ị gaghị emenwu ihe ị kwesịrị ime mgbe ahụ o mezie atụmatụ dibịa esozi jee bụrụzi onye nnọchite anya wee were ire ọma na olu ọma wee wee kpechitere gị maka na ọ bụ ire ọma ka eju ji agafe n'ogwu a sị na ọ na-adị abụ nwa efi wụsị ikpere abụọ n'anị ọ ṅụọ nne ya gịnị ala ọtụtụ n'ime unu bụ ọseka o nwere ike asị na ị ya-akwapụ ibu na mmiri na iru ebe ahụ gị bụ agwọ na ụzọ moto ji esigo ogologo eche na ibu ka ngwongwo akwamkpu ewu rị akwamkpu ewu ọmụmụ ịghọta ịma na that eh, mindset ahụ ị nwere ọmụmụ ịghọta na ihe na ọ dịghị gị n'obi ọ dịghị ka a ga-asị na iru ebe asef gbara nkewa na unu nwere nke a na unu chara n'ụzọ na-enye nsogbu ọtụ ndị ga-agọ ya o nwe nwata anyị kwudo na mmiri ụnyaahụ ebe anyị bịa bịa ọlụ mmiri ọ chịkwa ihe ọchị n'aka ewo ewo ewo ewo ndị mmadụ na-arapụta ibe ha ọ chịkwa ihe ọchị n'aka ịma na ihe m ji ekwu ihe a na-ekwu na mụ bụ dike o nwere nke ọ ga-aga enye m mụnwa mma nri ejizi m ya mazi nke mmụọ na-eri na nke mmụọ na-erirọ na-asị na ha ọ na-eche na ọ sọsọ nwa mmiri ka a na-akwapụrụ ibu ihe mere anyị ihe mere ndị mara ife a na-eme na mmụọ nji eje na mmiri na-achụ aja na-ajụ ebe ha siri bịa ụwa bụ na anyị maalụ na mmụọ bi na mmiri ha bụ ndị a na-akpọ mmụọ mmiri gị bụ mmadụ ịmaragwo na mmụọ bi na mmiri ha wee bụrụ mmụọ mmiri mana na anyị na-achọ ka ife dịrị anyị na mma hụtakwa na inye aka anyị ga-esi n'aka ebe mmụọ nọ wee bịa and na mmiri a ọtụtụ mgbe gị bụ mmadụ asị na gị abịa ọnịcha ado ọnịcha ado ị ma na the highest market e nwere na ọnịcha ado nọ n'akụkụ mmiri ka ọ dị o nwe ihe ị ghọta about it na ị bịa ọnịcha na-achọ ka Ani Ọnịcha gozie gị ị marakwa na the force na-control Ọnịcha ahụ marine force ka ọ na-eme abe ọ ka nkwụ eke wesị n'Odogwu Akataka kwuru ya Ọnịcha sị gị na ha marọ every year Ọnịcha Ọnịcha anyị bi na be ha na-agba ọfala ma igwe Ọnịcha tupu o mechaa ihe niile ọ na-eme ọ ga-esi be ya n'Inland Town n'Ọka Road were ụkwụ asịghị banye moto wee bịa na anị ọnịcha anị ọnịcha dị n'ose okwuodu o ruo na anị ọnịcha tụsịa nzu tụsịa edo gọsi ọfọ ọ were ụkwụ gbadara marine ebe marine river niger jere na ọtọ ofe ọtọ ofe alụsị nwaanyị mbi na mmiri igwe ọnịcha ka m na-akọrọ gị with ndị inyom na ndị ọnịcha niile ha osoro ya ebe ahụ ka a ga-anọ sacha ụkwụ sacha ihu sacha aka wee gbagotezie igwe ọnịcha ka m na-akọrọ gị na ọnịcha anyị nọ na be ha ma ihe ndị na be ha ha ma ihe nji be ha ha ma ihe na ahịa na-azụ na be ha ha ma ihe na akụ na ụba dị na be ha ị bịazie na be ha asị na ekweta na ihe a ha nkwere mana na ị ga-akpata akụ na ọnịcha ị ga-eri akụ akpọ m gị za asị m gị na ọsị ga-abịakọkwanụ ọ sọsọ m bụ odogwu akataka ga-agwa gị ya n'ihi na ọ ihe onye mara ka ọ na-ekwu so ị hụkwa ihe mere na ị bụ nwa mmiri ga-abụ nwa mmiri connect yourself with every available spirit within your territory it might be it, it, it, not a must some places like australia i haven't been there mana e me ka m mata na ọ mmiri wụ ihe gbara anị niile okirikiri mmiri ka anị ị bata na ana ndị otu ahụ ị mara na mmiri ka anị ị bịa pụta ị sị na ị wụ nwa mmiri ị gaghị na-eje na mmiri na-atụ anyị mana ị ga-aga Australia akpata akụ lọta sorry ị je ihe dịka Zimbabwe m nụrụ na asị na the highest river na Africa nọ na zimbabwe ka ọ dị ị rute na zimbabwe ị sị na ị ga-akpata akụ na zimbabwe ga-eri mana ị na-ahụ ya bụ orimiri ị sị na ị gaghị enye ha oke ha ị gaghị akọwa ha na ị batakwara na gị sikwa n'ebe a wee bịa sorry m ma asị gị continue sorry maka na aha gị abụrụgo sorry anaghị no continue sorry ị na-aghọta otu ahụ ka o si wee dịrị ị bịa n'obodo identify yourself with the spirit that own the zone ọkwa m kọrọ gị ka m si bịata na ngwuru a alụsị wara m n'afa what did I do m kpọlite alụsị ahụ ọ ka akụziere gị mgbe obodo pụtazi sịzie na ọ mụ awụzi mbịambịa na ọzụ m awụzi eze na ọgba niile onye be je gaa na ya adachasị ya na asị ya na o jego je kene odogwu akataka ọ bịa kene m na ọ mụ wụ odogwu akataka m asị ya eh, na ya bịa ebe enyi bịa leta na asị ya na ya bịa kene m ọ bịa kene m weta mmanya ndị na-abịa bịa ghana ndị na-abịa russia what are you saying what are you saying na ngwuru a as far na ngwuru a dị concern ị bata bịa kwelụ m ụnyaahụ o nwere neighbour m nke m bute katapila na-akwachi ezi m anụ ya pụta kenesịa ha lata ebe a sị ụmụaka ngwa buru na ọcha je bunye ha ewere 8pm je wegara ha ya na-asị ebe a achọ onye nwere nsogbu ebe a chọrọ ya kpuchi iro ebe akwachigwa ezi nke ọzọ ebe ọzọ ezi nchọ ya eje ndị ụmụaka obodo sị na agaghị eje ma ọ bụrụ na na katapila ma arụ ya ma ọ bụrụ na enye ha ego ndị na-akụ okwute bịakwute m sị na m nekwa na ihe a ga-emebikwa ihe ihu ọrụ na m biko na m tinyekwa ọnụ mụ sị onye sị na agaghị akpụcha asị na ndị obodo kedu onye onye obodo asị na ndị obodo mụ sị ngwa sị na akụ pụọ asị m gị kedu onye onye obodo gị sị na ndị obodo ewee sị m odogwu na m ewekwala iwe n'onye m wee sị ya na-abịa akwụnụ kwachiri ezi ya eh. ndị a wee na-asị ka katapila kpụchakwuo ha nke aka moto ha wee na-abịa and ọkwa ụnụ na-anatakwa ego ego tipa na-abịakwa gaa nata ha ọ na-enye mmekọ gị after gị sị na a ga-enye gị ego na ọ bụrụ na otu esi eme mụ tie ya aka n'azụ sị ya ngwa ha bụga ndị a ka akwachi ezi ya ha sị na odogwu na ya ekwurokwa n'otu ahụ ha sị ya na gị kwuru ya sị onye sị na ya nkwu ma asị ngwa ha bụga ikwuru ikwu hụ katapila asị na gị kwachi ezi nna ngwa bịa kwachi ezi ya ya kwachi ezi mana ka m nọ na-ekwu ya ka m nọ ọtụ na-ekwu sị na odogwu tinye ha ọnụ ebe a kịta na-akwacha ya mụ gba ha nkịtị ịghọtagwo ya na so na ya otu ọ si adịrị anaghị eke ike nga ahụ na nkịtị ọ bụghị na ọnụ ọ bụghị na ị nwere ego ọ bụghị m kacha nwee ego ebe a ọ bụghịkwa na ọ mụnwa dibe makwa mmadụ ole na-eme dibe na uru ebe a nọ na ya mmadụ na-enwe dibe na uru ebe a nọ na ya ma mụ bụ mbịambịa ịghọtago ihe ndị ebe ahụ na ịbịago n'obodo mmụọ dị n'obodo ahụgo obi iji bịa na ọkwa m gwara unu na mmụọ aka onye wetara na aka ị wetara e ji wee soro ha awalụ gị ọjị nụ iche na ọ sọ mmadụ na-awara mmụọ ọjị mmụọ na-awara mmadụ ọjị m atakọ ọnụ ọjị m ebunyere gị oche gị n'otu onu ọkwa na ihe a na-ebute anọgide chi na sị na odogwu a echi ọzọ ebe a na m echie nze ma nne m abụrụ onye ebe a ma nna m abụrụ onye ebe a ọ mgbe mmụọ nọ n'obodo bunyere gị oche ndị nọ n'obodo enwezighị ọnụ ihe a ga na-anụzi ha ọ na-ahụzi ka ife si eme ịghọtago so ịbata n'obodo identify yourself with the spirit the territorial spirit it goes a long way to speak about your success your well-being in that very land maka gịnị ana nwe obodo gịnị na eke na orie na afọ na nkwọ maka na gị na igbo ụmụ mụ na gị sị na eziokwu ndụ ịhụ ya a na-eme eluigwe eluigwe eluigwe onye ọ gazihiri n'ụwa na-ekwu okwu eluigwe onye ọ gaziri n'ụwa anaghị ekwu okwu eluigwe ịbịa na mmiri kịta ịhụ ihe a niile ịhụ anyị nọ ebe a na-eri kịta na ihe a na-akpọ ya oriri na nkwari ọ dịghị na mmiri ọ dịghị n'elu igwe ebe ọ dị n'elu ụwa ee ma ihe mere m ji ama ife a na-agwa gị ejeghị m na mmụọ wee ma ife a na-ekwu okwu ya

o nwe onye ị hụrụ nga ndị si n'ụwa na-eje na mmiri na-egote afịa igobekwa afịa na mmiri o nwe ihe a na-ere na mmiri ọ n'ụwa ka a na-azụ afịa and ọkwa ị ma na ebe ọzọ a na-azụ afịa ebe ife dị ihe ihe na-adịghị na ọnịcha ado a ga-ere ya n'ọnịcha ado ọkwa ihe ọnịcha nwere ka ha ga-ere ụwa nwere ife asị na ọ dị ebe a ejebe jee gote ya jee gote ya o nwe ihe ị na-aghọta ndị igwe na-abịa ahịa n'ụwa ndị mmiri na-abịa ahịa n'ụwa ndị bi n'oke ọfịa na-abịa ahịa n'ụwa ihe ụwa nwere ihe ana nwere ka ihe dị na mmiri hakwa ihe niile a na-akọ gee ntị ịfụrụ mmụọ mmụọ fụrụ mmadụ n'anya

There are reasons by which if I explain in details for you, in all through your life you will live to give thanksgiving. Yeah. gịnị ka ị chere na ndị mmụọ ji ekwo mmadụ ekworo gịnị ka ị chere na ọ bụ ya ihe mbutere ekworo mmụọ na-ekwo ekwo mmadụ

ka ị ga-esi ga na-azọkwa n'ife kee ka mmadụ ga-esi ga pụtakwa nga na-azọ ihe si na odogwu akataka mmụọ akataka na alụsị mmụọ ji ezọba ife ha na ihe m kwuru bụ ọ bụghị ọrụ mmiri niile bụ iwu na a ga-eji ewu ihe ewu a kpụtara n'isi nwaanyị ọ wụkwa na ebune ka a na-akpụta ihe a ọkwa ị ma ọ wụ esi ka a na-akpụta na menu mana n'ọdịnala Igbo bụ ewu just like otu esi egbu ewu anị so otu ahụ ka ọ dị na mmiri ị na-aghọta ya kịta na ihe mekwa na e ji eweta ewu ahụ n'ọdịnala Igbo abụrọ na onye eweta ya na ọ ma alụ nwaanyị after all ụmụaka kịta o nwe ndị ewetara ewu a mana ha ị jụọ ọ sị gị na ọ kwụghị ụgwọ isi nwaanyị mana ọ sị gị na my wife nke na nke ụmụ nwaanyị ka ọ na-akacha m njọ ọ sị gị my husband onye ị na-akpọ ya husband gị na ebigote years 15 years ị mụgwọ ya nwoke mụọ ya nwaanyị mana ọ maghị nne gị ọ maghị nna gị ị dị proud na-asị my husband mana ọkwa husband eziokwu ọ bụrụ na ọ bụghị bịa kọwa na nwoke na-enye ya nri o bi n'ụlọ nwoke ọ mụgwọ ya nwoke ọ mụgwọ ya nwaanyị a sị na ọ bụrụ husband na ọdịdị aṅa agwakwa husband ya mana na watch ya ihe dị n'iche na ya na nwa ada ikwu na ibe ngoriri n'isi ya a kwụọ ụgwọ isi ya watch na ife dị iche na onye egbe na egbe bụ na onye a na-eme husband husband n'ụzọ ije husband ahụ erughị ụlọ onye a na-eme my wife my wife n'ụzọ ije o rughị ụlọ nweghị ndị ọ na-akpọ my in-law ihe o nwe my wife and my husband onye nke enwe my in-law mana onye nke a nwere my in-law ma ndị ọgọ m gịnị mere o ji nwee ndị ọgọ ahụ ọ kwụrụ ụgwọ isi nwaanyị ahụ kwụchasie ya ike mee ya ka ọdịbendị siri kwuo ọ dị proud o turu ugo ya mere na mgbe ọbụla a na-eje ije jekwara gị ngọ na mmiri e wee were ewu ugo ka ị na-etu ugo ka a na-etunye gị ya bụ ije ọ bụrụ bọọlụ a na-agba ya draw o dogo anya ọkwa ị ma na mgbe ọbụla a gbagide bọọlụ gbaa ya draw na ihe ọ pụtara onye laba onye laba akwa aka kachibe ụbọchị ọzọ a ga-emegharịkwa ya ụbọchị ọzọ mana mgbe ọ bụla agbagide bọọlụ gbagide bọọlụ ya na-adị ise goolu ise goolu ise goolu agbasịa asị 2-1 1 nought 5 nought ọ nwego ndị meriri ibe ha ndị a meriri ọkwa ha ga-etu ugo gara mgbe ọwụ na-eji ewu jee na mmeri ewere ya wee wee kwusisi okwu asị na nke a ka eji gbaa isi sị na nke a ka e wetara ndị mmeri wee wee tube ha ugo ihe nwere ụkwụ anọ ihe a nwere ụkwụ anọ itugoro ugo n'iji ahụ ịbịa anaghị agba ya draw amara kpe ma mkpe ọ gazigo amara ga ma ngọ ọ gazigo ị ma na ọ na-abụ afụ nze ebie okwu ọ ị ma na ihu dike na-anyụ mma nkọ ị ma na ọ na-eji abụ afụzi kubie rọba ọ bụrụzi m na-ekwu so ihe a na-alụ ihe dị iche n'egbe mgbe ọ bụla ị hụ asị gị onye Igbo sị gị nke ala egbe nke ala egbe bịa tụgharịa nsị anyị gị na ọ nwekwa ihe dị iche n'egbe na egbe ọ akụ aka ege ntị ya gaziere gị